moni moni mwa mbuye wathu yesu khristu ndikulandireni ku utumiki wa kanthawi kochepaka mawu athu achokera m'buku la aefeso aefeso chapter 5 verse 15 kumatsika m'musimu akuti potero penyani bwino umo muyendera si monga opanda nzeru koma monga anzeru akuchita machawi popeza masiku ali oyipa chifukwa chake musakhale opusa Koma dziwitsani chifuniro cha Ambuye nchiyani. Paulo amalembera anthu a ku Aefeso akunena kuti, Penyani bwino umo muyendera, penyani bwino umo mukhalira, si monga anthu opanda nzeru, koma monga chani? Monga anthu anzeru. Ndiye akufotokoza kunena kuti musamachite mopusa, musamachite mwamasewera, mudziwitse, mudziwitsitse chifuniro cha Yehova. N'chiyani? Chifukwa masiku ali oyipa ndipo zimenezi musazichite mozengereza, muzichite mwachangu. Amayankhula ndi Akhristu ndi okhulupirira a ku mpingo wa ku Aefeso Paulo. Kunena kuti kupembedza, inde mukupembedza, kukhulupirira, inde mukukhulupirira, Yesu Khristu munamulandira, inde monga Mbuye ndi Mpulumutsi wanu. Koma izi ngakhale zitachitika, ndizotheka munthu kuyenda mopusa, zotheka munthu kuyenda mosalongosoka ngati munthuyo saganiza bwino, ngati munthuyo salingalira bwino. Ndiye akuti sikoyenera kuti munthu Mkhristu aziyenda mwamasewera, aziyenda mwazibwana, aziyenda mopusa. Mkhristu ikhale ntchito yake, ukhale udindo wake, adziwitsitse chifuniro cha Mulungu chiyani. Wina aliyense amene amakhulupirira Yesu Khristu ndi kutsatira Yesu Khristu adziwitsitse payekha chifuniro cha Mulungu nchiyani. Mulungu amafuna kwenikweni chani? Mulungu akufuna ndichite chani? Nanga Mulungu akufuna ndisachite chani? Chifukwa cha chani Paulo akunena zinthu zimenezi? Chifukwa chonena kuti Akhristutu ambiri kuyambira nkale lonse akangomva nkhani ya Yesu nanji kuphatikizira ndi zozizwa zimene zimachitika chinangokhalano ngati chinthu chimene chimatenga anthu mtima ndi kumachitani ndi kumachitsatira. Komano nkhaniyi siinangobwera kuti idzatenge anthu mtima, kuti siinangobwera kuti idzatenge anthu mtima azitsatira zinthuzi ayi. Inabwera kuti munthu adziwe chifuniro cha Mulungu n'chiyani. Munthu azindikire kuti Mulungu amafuna chani. Akachidziwa chimenecho munthu aziyenda mmenemo, azikhala mmenemo. Koma lero tachuluka Akhristu amene tikuchita mopusa ndi mosasamala. Ndipo Paulo akunena kuti, Yendani monga anthu anzeru, osati ngati opusa ayi, chifukwa masiku ali oyipa mudziwitse mudziwitsitse inuyo panokha kuti chifuniro cha mulungu ndi chani mukachidziwa chifuniro cha mulungu mudziyenda mmenemo mudzikhala mmenemo kupembedza kongopembedza poti tikupembedza kuyimbira kongoyimbira poti tikuyimbira kulambira kongolambira poti mwayi wolambira wapezeka kupembedza kongopembedza poti masiku ano khanga zopembedza za beba kumene kuli kupusa Cholinga cha zonsezi, cholinga cha kupembedza ndi zipembedzo zonseku ndikonena kuti munthu azindikire chifuniro cha Mulungu wakumwamba. Munthu azindikire kuti Mulungu amafuna chani, nanga Mulungu samafuna chani. Akatero munthuyo ayende muzimenezo. Tachulukiratu a khristu lero amene tikungopembedza, amene tikungoyimbira koma chifuniro chake cha Mulungu wakumwamba sitidziwa ayi. ndamvako ine akhristu ena akunena kuti kumpingo kwathu amati mwakuti kumpingo kwathu amati mwakuti ndamvako akhristu ena akunena kuti zimenezo mmanenazo ndi kumpingo kwanu ndamvako akhristu ena akunena kuti mpingo wakuti amati mwakuti leroli zimene zilipo ndi zimenezozo zoti kumpingo kwathu timati mwakuti kumpingo kwanu kumati mwakuti koma nkhani ya chipembedzo yagona ponena kuti inuyo panokha mudziwe kuti mulungu wakumwamba amafuna chani akufuna chani ndipo muyende mmenemo mukhale mzimenemo yesu khristu anafotokoza bwino kuti andipembedza ine mwachani kwachabe asunga miyambo ya anthu osati malamulo a mulungu akumwamba asunga miyambo ya anthu osati zimene mulungu akumwamba akufuna zimenezo zapangitsa kuti anthu apembedze mulungu kwachabe kungotaya chani Konzani nthawi. How in vain they worship me, teaching for doctrines the traditions of men and not the laws of God. Ndithu kumaphunzitsana ndikumauzana zinthu zimene tangoganiza kuti tinangoyenera mwina kuti tidzitani tidzitere ichi ndi chimene paulo akunena kuti yayi masiku ali oyipa musamayende ngati opusa mudziwitsitse inuyo kuti chifuniro cha mulungu nchani ndipo mutani

Nkhani ndi yodziwa chifuniro cha Mulungu. Mulungu wakumwamba akufuna chani? Zozizwa zili apo, zodabwitsa zili apo, Mulungu wakumwamba akufuna chani? Ndiye inu ndi ine tizidziwe zimenezo ndikuzichita. Tiyeni tikhale amodzi mwa anthu amene akuchita mochenjera ndi mosamalitsa m'masiku ano otsiriza, pakudziwitsitsa chifuniro chake cha Mulungu, kuti Mulungu amafuna chani ndipo safuna chani, ndipo tiyende mzimenezo.